Ndi Rahili K TV imene imakupasirani mapulogalamu osiyana siyana mmalawi muno. Chimveni kuti takulandirani. Ife a Rahili K TV tikupemphani kuti mveserani nkhani mpaka kumapeto ndipo perekani chiganizo chanu ku comment section. Ndipo osaiwala kupanga share, like komanso subscribe pano pa Rahili K TV. Ine Sheikh Abbas amene ndili shadow wa Malawi Congress Party ku zomba ntonya nkhani zonse zimene zikukambidwa apapo madandaulo onse amene akukambidwa apapo ndi chinthu chosangalatsa kwambiri ndiponso ndaona kuti anzathu a malawi congress party ngati eastern region komanso ku zomba madera ena machinga balaka mangochi timakondana ndiponso timamverana chisoni akuluakulu nkhani iyi wina aliyense kwa shado kapena kwa amene amayikonda malawi congress party akumva naye chisoni ndikuona kuti mtsogolo lake dera lathu likhala bwanji ndifuna kuyankhula ichi wina aliyense achimvetsese tikapanga zinthu zoti bola zanga zayenda ndiye kuti nthawi ina iweyo zako sizizayenda chimenecho ndifuna kuyankhula Ah, nkhani yayenda ndiponso nkhani ndiyoonadi tayimisidwa komanso sa- saku- ah, sakutipeza ndikutiuza kuti tayima koma pandale tayimisidwadi makhansa athu akuloledwa kukayi- kukayima koma tidziwe izi mwana wopanda bambo alibe mtsogolo chifukwa mwina makha- ah, makhansala ena amayima chifukwa choti chomukonda mp wawo pa zinthu zimenezo ndi zinthu zoti anthu ena abwerera mbuyo chifukwa mitima ndi yosiyana anthu ena ma shadow mp amapeza anthu kudzera mwa makhansala makhansala amapeza anthu kudzera mwa ma mp kusonza kuti anthu onse anali ogwirizana ngati chisanzo dera lathu ku eastern region pali madera ena ngati ku zomba kuti mcp kunalibe sinali popular ma, makomiti tinalimo ngati ife anthu achipani koma sitinali anthu oti tikudza kuwinisa olo president kapena khansala kapenanso mp koma abwera chifukwa cha ma mp ma shadow mp ndi makhansala pokuwapanga convince anthu kuti iyayi tiyeni ndivotereni tiyeni tikadulise tikapange zinthu zambirimbiri lero mcp yamveka pena paliponse Komanso kuphatikiza apo, tiwathokoze zimene anachita apulezidenti athu pomatitengera anthu m'madera mosiyanasiyana kupita ku Chikoko Bay. Zimene zijanso zapanga ngati kuti ndi alliance paokha. Imene ija ndi alliance paokha chifukwa tinene mwachilungamo, udf ngati kwathu ino ku Ntonya kulibe kulibe udf sanaime eya ndiponso shadow wa mp wa udf palibe sali pa namba 2 sali pa namba 3 ayi kulibiretu anthu sakumufuna ndiye lero tikufuna tikamusiye kumenekoko timusiyire iyeyo mukuganiza kuti mavoti a president angakapezeke president wa ife chifukwa anthuwotu ena anangomuvotera iyeyo osati chifukwa cha chipani ayi anangovotera basi poti munthu tiye timvotereni koma onse ndi a dpp lero lino tikabalalitsa chonchicha muganiza kuti president wathu dera limenelo apezako mavoti Alliance yathuyi ndi yabwino koopsa koma dongosolo sindili kuliona bwino. Akutiuza kunena kuti monga ayankhulira olemekezeka a Jofu kuti ayi makhansala apitirire akupitirirabe zoonadi ndithu makhansala sanaimitsidwe komanso ma shadow MP akunena kuti ayi amene akufuna kuza kuima independent. Abale wanga independent ndi independent tinali mu independent itu. tinaimatu independent chifukwa chani ndiona kuti tinaima ma primary tisanachite konse kufika na lero lino chilichonse chimapangidwa chimachokera mthumba mwathu ndiye timaganiza kuti pamene tamaliza ma primary tsopano titenge ma nomination tikapereke chipani chitithandiza tikhala ngati tikupuma kamene tingapeze ndi chipani zikhala ngati tsopano kampeni akutiyendera bwino koma tsopano ngakhale lero lino tinene kuti iyayi ndi ma independent kodi ndi angati amene angakwanise independent popeza kuti kamene angathe kukuthandizako ineyo figa yake sindikuidziwa kuti ndi figa yanji kampeni ndi wakumapeto ndi wovuta chinthu namba 3 chimene ndingathe kunena kuti izizo ngakhale zili choncho koma chimene atilakwira kwambiri zimene nde ndiyankhule nchonena kuti

koma palibe chilichonse, tikungotayidwa, palibenso wina aliyense amene akusamalidwa. Uh, toonani zimene tikuziyalutsira apa pa TV Atupele kuyankhula zina, inde ndi ndale, koma anthu akuchimva chimenecho. Uh, olemekezeka unabokhani anapita kukatsanzika ku constituency yawo anakatsazika bwinobwino kuti pali mtendere ndithu pakati pa iwowo ndi a udf koma muonenso outcome yachokera kumeneko kwa mp wa deralo wakananso mcp kuti sindikudziwa china chilichonse ngati zili choncho asandiuze munthu wa mcp andiuze kuchipani kwanga akuli a president anga kusonyeza kuti pali zinthu zina zimene ifeyo sitikuzichitako bwino muchokera mu dongosolo lake pomwe chinthucho chikanakhala chabwino koma chikuvuta malingana ndi mmene ifeyo tikuchitengera ndi a secretary general athu a richard chimwendo banda akanatitenga ngati anthu atenga a eastern region kuti mamembers onse achipani kuchokera pa constituency pa ma area komanso pa district komanso pa region kuti ndi anthu amene apirira ndi chipani chimenechi ndikuwawuzanso bwino bwino a Eastern region ifeyo taganiza izi osati kungotiwuza ife ma shadow okha chifukwa popanda ma shadow indedi sikuti chipani panalibe aa chipani chinalipo chili ndi anthu enieni amene anagwirizira tili ndi maudindo kuti kumene kucha tili ndi RC tili ndi a deputy tili ndi secretary wathu tili ndi publicity wathu tili ndi campaign director tili ndi ma department omwe ngati, ma- ngati management alipo amene aja koma ndizoona kuti munthu wa region azingomvera pa social media munthu wa district azingomvera pa, pa social media wa constituency angomvera pomwe iye anatenga munthu kuti ndikupita naye ku district kuti ine shadow wanga ndi uyu koma lero lino palibe chimene chilichonse akudziwa zimene zoti chipani chikulemekeza Kodi nkhanza zimene akutipanga ife mmitimamu, kodi ifeyo tikakwiya nazo zikhala bwino? Izizo ndikufuna kuyankha choncho chifukwa chokuti aliyense akumanena maganizo ake. Ndiye ndimafuna ndipemphe kunena kuti iya ifeyo akuluakulu sitikupangidwa treat ngati anthu a chipani cha Malawi Congress Party. Tapangidwa ngati mwankhanza. ndiye nkhanza zimene zizo mikwiyo imene iyo ipitanso kwa anthu ovota ndiye sizingakhale bwino ife president timamkonda president tamumenyera nkhondo zinthu zabwino kwambiri koma chipani chikanaganiziranso anthu amene amene akhala nawo ndikugwira mbendera ya malawi congress party ni munthu wanji munthu wopirira ku, ku, mu- ku eastern region ndikunena kuti ndikuyimira malawi congress party isakununkhira ngati mmene ilili lero anthu anayimba analimba mtima ndipereke chitsanzo a Mirazi kwawo kwenikweni kuma kumapeto kwenikweni ku Chikomwe koma anayesetsa zaka zimene zonsezi kuwapanga convince mafumu awa, awa ndi awa anthu osiyanasiyana lero lino aliyense kumene uja mcp iliko aliyense akudziwa dera lina lililonse mcp ilipo koma lero lino zimene zikukhalira ndi zinthu zokhumudwitsa ndiye tiyeni tisakhumudwe msanga akuluakulu tisadandaule kwambiri mwina akuluakulu uh, atiuza zimene angathe kuchita koma chodandaulitsa nthawi ikupita ngati munthu akukayima independent fomu sanampase ndalama yokalipira palibe ine ndikuyesesa kuwayimbira sg koma mwina mwake achoka ndikungomva choncho koma nayi program kuti tikumane koma zodandaulitsa zonena kuti nthawi ikupita nthawi ikupita ndiye ndikufuna kuyankha kunena kuti ndizoona makhansala athu sanayimisidwe ifeyo tiyenera kuyima independent koma liti until when liti tiyima independent iyo liti chifukwa tikanakhala nthawi mwino pakale panopo akumatiuza zimenezi khani malumazi kasi malumazi zonse zioneke ife tizithamanga moto usa- usatani usapole pa, pa ground ine ngati abasi ndimazitchalenja ndekha amene unena kuti ah, inetu apapo apa chifukwa choti mwina ndili pa namba 1 kapena namba 2 ndimazitchalenja ndimaziyika pa namba 2 chifukwa choti ndimavoti koma pa ground panga pamaoneka bwino then ndimaganiza kuti kodi ngati ndili chonchi ndikalowa mkati ndikuyamba kampeni ndikhala pa uh, position yanji ine ndimaona ngati kuti kumene kuja mbendera ya malawi congress party imatengedwa ndithu koma apapo apo zosonyeza kuti amene angawine ngati ine ndingapange pull out ndikuchoka ndikuti wa independent koma wa independent amene adzakhala wa dpp ndikuti mcp palibe kodi chaka china utapitaso kuti ndifuna ndiyimire anthu amene amakusataja kodi angaloleso sazanena kuti ayi inu anthu a mcp ni anthu ovuta kukusatani mmatisiya panjira so nzoti pali zinthu zina zake zimene tikupanga destroying our party ndiye ineyo ngati abasi ndimafuna kukukhazikisani mitima pasi tiyeni tidekheni tikhaleni pa pa ize tione chipani chimene chingachitike koma chodandaulisa nchonena kuti yasonyeza ngati mcp kwawo ndi ku central kokha kuno ku eastern region ndi kwa udf kutiyimitsa kokhako kuti ife tisayimeko tadula malire kuti kunoko ndi kwa udf ukuko ndi kwa mcp ngati tingafune kuyima tiziyimira udf so zotipanga kukhala ngati kuti ifeyo tikuchotsedwa mu chipani cha malawi congress party sifuna tikhale mu chipani cha chani cha udf zimene zi- zikuonesa zimenezi president wa- wapatsidwa ma- malire kuti ayi ngati mufuna zimenezo basi mu ku eastern region kuno tipange chonchi uh, wa mcp ayi a mcp amene alipo kuti taganiza ku zomba mwina anthu awiri komanso mwina sitikudziwa kuti angawine kapena sangawine zimene sitikudziwa koma ife ngakhale paliponse aliyense alliance wina aliyense apange zoti wa udf yo kaya tapanga alliance angogwirizana anthu kumtunda kokhako koma pasi pano tithamangisane okhaokha ife ana ana ife tithamangisane zikanakhala zinthu zabwino komatu lero lino tikusonyeza kuti udf ndi ndi ku eastern region mcp ku central chi- chigawo chimenechicho chagawidwadi zimenezi zikukhalira ngati zimenezizo ndiye ndingofuna kunena kuti mawu amene anena bambo lisimba ngati da- campaign director ndi owona kuti panali anthu ena amene a kuderawo akanatha kuwina koma pano nzowawa pakali panopo palibe tapanga spend zinthu zambirimbiri koma pakali pano tangosiyidwa m- m'malere zinthu zomvetsa chisoni kwambiri ndiye choncho tiyeni tidekeni timve makolo athu chimene anga- angati angatiuze koma sakutithandiza iwo kwambiri